ndị ọma ndị ọma ndewo nu anyị abịakwala ọzọ taa tata anyị chọrọ ịkụzi maka akụ maọbụ akụ ebe akụ bụ mm, enwere m ike ịsị ọ wụ arụrụ arụrụ a na-eri eri ọ na-adị mma n'ahụ arụrụ a na-apụtakarị n'oge udu mmiri mmiri nke mbụ zohaala mgbe ọkọchị mechara ọkọchị nọ kemgbe ebe niile akpọcha nkụ mmiri zohaala gị hụ akụ akụ ebe afụta o ji afụtakarị n'abalị o ji ahụkwa na em a- em ọkụ o ji ahụ ọkụ n'anya rie nne gị hụhaala nga ọkụ nọ ga-ahụhụ ha efere bịa na-efegharị n'ọkụ a na-efegharị n'ọkụ a ị nwere ike iji azịza chemie n'elu ka ị nwee ike inwete nke dị ahụ ndị Igbo na-asị akụ fecha ọ daara awọ nke a bụ eziokwu n'agbanyeghị na ọ wụ ilulu ọ bụrụ ilu ihe ka m na-akọ mana ana m agwa gị na eziokwu bụ akụ fecha ọ daara awọ ị hụ akụ ọ ga na-efe n'elu gị nwere ike ịchọ na-ayị ma igbukpie ni nwetacha ha niile nke dị ahụ a ị nwere ike ije ma ghee ye anyị ji eghekarị eghede ma nwetacha ha ee ha ga na-efe na-efe na-efe nwere ike na-achụ ya na-achụ ya na-efe mana ike gwụ ya gị ahụ ya adaa nku ye niile afụcha ya ga na-arịgharị n'ala ị nwere ike jizi aka ma ọ wụ azịza zakalayo ha niile pụta etinye n'ime ite ma ọ tinye n'ime e, efere ọwụla buru ibu ị chọrọ iji akpakọta ha niile ihe ọzọ nwere ike iji enweta ha wụ mmiri nwere ike iwere efere buru ibu gbajuo mmiri n'ime dọsa n'okpuru ọkụ nga akụ fegharịgha ị ga na-ahụ ha adama nke ọbụla ụkwụ gbahafụrụ ya dị n'ime mmiri ị ga-ahụ adacha n'ime mmiri gagajizie nwayọọ ji aka zaracha ha niile akụ na-atọ rịrịrịrịrị akụ na-adị mma n'ahụ i nwere ike iji akụ esi nri i nwere ike iji agwa ụgba i nwere ike iji agwa abacha i nwere ike ịta ya n'ọkpọrọ o ji atọ dị ahụ o ji afụtakarị n'oge udu mmiri oge ya adịghịkwa na oge ya na-ete aka obere oge ọ fụtachala ọ laala ị ka na-ata akụ aka m na-atakwa akụ m hụhala akụ ebe ọbụla m hụrụ akụ m chụrụ ya jee zụrụ ya oge gara aga mgbe m lara ebe ụlọ maka na anọ m na Lagos ebi m na Lagos alara m ebe ndị di m ozugbo m garuru aba alụ m na ngwa ozugbo m garuru aba m ahụ nwaanyị reghe akụ hmm, ozugbo m chụrụ ya jee zụrụ akụ ji atọ pieces biko gbaa mbọ ka ị taa akụ chetakwa asị m gị akụ ji eme n'oge udu mmiri mana o ji emekọba ebe ebe ụlọ kemgbe m nọ na Lagos eji m ahụ akụ mmiri oge udu mmiri fụta adịghị akụ hụ ofe gịnị mana ebe ụlọ a mmiri zoohala akụ afụta ndị be anyị ngwa biko gaa chọọ na akụ zụrụ taa ịnụ o ji atọ pieces